ana m ekene ụnụ ndị ọma na-ege m ntị geenụ ntị ka ụnụ nụrụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ n'ụbọchị taa afa m bụ Amaka Tochi otu nzukọ Labour Party na Peter Obi wepụtakwuru ọtụtụ akaebe n'ihe gbasara akwụkwọ ha gbara ụlọikpe dị na steeti Enugu enyego onye isi ala ha iwu ka ọ bịa taa bụ Fraịde kwupụta maka ebubo akwụkwọ o jiri fee ana nna ya nke ezighi ezi otu nzukọ ndị APC na steeti Rivers egosina njikere ha n'ịnabata Nyesom Wike gọọmenti ala anyị agọọna na o kwuho na a ga-ewegosi ego ụgwọ ọnwa ndị nọgasị n'ọchịchị otu egwuregwu bọọlụ nke OPM ejeena ngagharị iwe na Port Harcourt ngwa gezienụ ntị ka ụnụ nụrụ akụkọ ndị anyị jiri bịa n'uju ha otu nzukọ Labour Party na onye nọchiri ha na ọtụtụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye isi ala a zọrọ bụ Peter Obi ka e mere ka anyị mara na ụnyaahụ bụ Tọzdee ha wepụtakwuru ọtụtụ ife akaebe ga-enyere ha aka n'akwụkwọ ha gbara maka mmeri onyeisiala akụkọ a mere ka anyị mara na n'oge lulu ụnyaahụ onye a kpọrọ ma ife gbasara kọmputa nke ukwuu ka afa ya bụ Chibuike Ugwuoke na Patrick Ikwueto onye ọkaiwu gosiri na kọmputa e jiri mee ife ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ ekwesịghị ịgbanyụ agbanyụ ebe ọ bụ na ndị na-afụ maka nya bụ ife mere na ọ ga na-arụ ọrụ oge ọbụla ụlọ ikpe dị na steeti Enugu nke na-afụ maka akwụkwọ a gbara onye isi ala ha bụ Peter Mba enyego ya bụ onye isi ala ha iwu ka ọ bịa taa bụ Fraịde bịa kwupụta ihe gbasara ebubo e boro ya na akwụkwọ gosiri o ji fee ala nna ya ezighi ezi otu nzukọ nke ndị APC dị na steeti Rivers egosigo njikere ha ịnabata ochie onyeisiala ha bụ Nyesom Wike na ọ chọọ ịbata nzukọ ha dịka akụkọ si kọọ Tony Okocha onye welitere isi n'otu nzukọ a bụrụkwa chief of staff nke steeti Rivers kwuru nke a INEC etinyegasịana ụbọchị ha ga-eji nyochakwa etu e siri tụọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ a otu na-afụ maka ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo anyị bụ INEC ka e mere ka anyị mata na ha etinyego ụbọchị gasị ha ga-eji nyochagharịkwa etu e si wee tụọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ a akụkọ kọrọ na ọ bụ Festus Okoye onye bụ National Commission bụrụkwa Voter Education Committee nke ndị INEC kwuru nke a na Abuja ụnyaahụ wụ Tọzde site n'ife o kwuru o mere ka anyị mara na nzukọ zukọrọ ụnyaahụ wee kwekọrịta inyochagharị ya bụ ọtụtụ akwụkwọ n'usoro ha si emebu ya kamgbe afọ gasị gọọmenti ala anyị ka ozi ruru anyị aka na-ekwu na ọ na-agọzi na onweghị mgbe o jiri kwuo na ya ewegosi ego ụgwọ ọnwa ndị niile nọ n'ọchịchị n'otu narị na iri na anọ n'otu senti ọ bụ Dele Aleke onye ndụmọdụ onye isi ala anyị Bola Tinubu kwuru nke a ụnyaahụ bụ tọzde na-asị na o nweghị mgbe onye isi ala kwetara ma ọ bụ nye ọganihu nke a otu egwuregwu bọọlụ nke ụlọ ụka omega power ministry dị na port harcourt ebidona ngagharị iwe n'ebe a na-akpọ agip roundabout na port harcourt nke steeti Rivers egwuregwu bọọlụ a nke onye nwe ya bụ Apostle Chibuzor Chinyere na-eme ngagharị iwe a maka ebubo ọjọọ gasị a na-ebozi onye nwe ụlọ ụka ahụ ndị ọ na-enyere aka jizi akụkọ wee soro ya anyị nụrụ maka nke ụmụ okorobịa ahụ ọ kpọpụrụ bụ Happy Boys n'agbanyeghị na ha mechara yọọ ya mgbaghara ọ gbagharụkwara ha mana ọ sị na ha ga-anata obodo a ịbịa gụrụ akwụkwọ ha nọ na-aga n'ihu nke kịta bụ nke nwa a na-akpọ Deborah nke e gburu n'ugwu Hausa oge ahụ anyị ma na o nyere ha ezinụlọ Deborah nne na nna ya ebe obibi ya na ụmụnne ebe obibi ịzụgasị ndị ọ tọgasịrị n'akwụkwọ akụkọ na-eru anyị ntị wee na-akọwa na nne na nna Deborah anọkatakwazi ji- jirikwazi akụkọ a kọchabeghị maka nke gbasara Happy Boys nne na nna Deborah jikwazi akụkọ wee so nwoke na ọ hapụkwazịrị ha na onweghị ife dịka na a na-akwụ ha ụgwọ maọbụ na ha na-ebi ọfụma dịka e kwere ha na nkwa akụkọ a wee rukwa nwoke a ntị dịka nke mbụ